just decide ya to je kwụọ ụdọ na be mmadụ ndị be anyị ama m na unu ga na-asị ọ gịnị na-eme ebe a nekwanụ nwaanyị unu fụrụ ka nwa ikorobịa bụkwanụ onye Enugu steeti bi na be ya ọ gịnị mere wee bụ na nwa ikorobịa ụdọ a unu fụrụ ọ na-egosi bụ ụdọ nwa ikorobịa a bụkwanụ tenant na be nwaanyị a manyere ụdọ na fan wee chọọ ịkwụgbu onwe ya ọ sị na ike ụwa agwụgbu ya na ọ chọrọ ịkwụ ụdọ ka ọ nwụọ jezu ezu ike O wee bụrụ na a pụta n'ụtụtụ, nwaanyị a jebe n'afịa, onye ọbụla pụcha. A sị na ofu obere nwa ikorobịa bakwurunụ nwoke a. Ọ sị na ọ na-ezibu ya ozi. O wee baanụ ka o jee sị ya, "Ah, uncle or brother, good morning." Ka ọ bazi nekwa ya ka ọ kwụzi n'elu oche wee na-ekenye ụdọ na ceiling fan. Nwatakịrị amaghị ihe ọ ya-eme wee gbapụ. wee je kpọọ ndị agbata obi e wee gbarụ wee jebe n'ahịa wee a sịkwa na ahịa dị nso na be ya e wee gbarụ wee je kpọọ nwaanyị a bịakwa nekwa ka tenant a chọ ịkwụgbu onwe onye Enugu steeti a ọ nya ka ndị mmadụ gbakọziri o wee nata mgbe o si o si wee bata nekwa ya ka ọ na-amanyezi ụdọ n'onu ya ọ kwụgbu ya wee kpụdata ya wee ọ gịnị na-eme ọ sị na ọ chọọzị ịnọ ndụ na ọ chọziri ịnwụ na ike agwụgo ya na o nweghị ihe o tinyere aka na-arụ ọrụ ọkwa ọzọ kịta o gbuo onwe ya a sị ndị Anambra abịakwa anyị cheta ihe onyonyo e mere n'oge gara aga ka ofu onye na-asị ndị Anambra egbukpọna ọha ndị Anambra egbukpọna ndị Nsụka ndị Anambra egbukpọna ndị Enugu steeti ọ kedu ihe ha mere ọkwa ọ bụrụ na nke a mee kịta etu ọkwa ka ọ kara isi wee gaa na ndị Anambra egbukwakwa onye Enugwu ọzọ biko na anyị ma na ihe siri ike mana ọ bụọzị nke mmadụ igbu onwe ya ọ igbu onwe gị ebe o biri anyị amanụ ma ọ nụgo nwaanyị a sị o gbuo onwe ya nwunye ya anọrọ taba afụfụ ma ụmụ ya ama m ihe ga-emekata mmadụ megide mmadụ ihe n'ụwa nke ije mee gịnị nke ije kwụọ ụdọ amaghị m anyị ma na ihe siri ike ọ bụrụ eziokwu mana ọ bụọzị nke ije gbuo onwe gị bikonụ ndị gọọmenti anyị na-ayọkwanụ unu ka unu mekwanụ ihe unu dị suppose ime meenụ na ihe unu dị suppose ime ọ bụghị ịkpọrọ ụmụ unu niile kpọjecha obodo oyibo ndị ọzọ anọrụzie na-atagharị afụfụ onye nọgide onye tinye aka ebe a cha tinye aka ebe a cha ọzọzi si kama ụdị afụfụ a ka m je nwụọ unu nee anya kịta ịkwụ ụdọ ịkwụ ụdọ ịkwụ ụdọ bụzi ihe juru ebe niile na-ewu maka gịnị maka ihe isi ike ọ eziokwu na o nwe ihe ga-emekata mmadụ n'ụwa ka o chee ije kwụọ ụdọ mana unu afụgo na ihe na ihe isi ike karịzị amakwanụ m ihe unu chere n'ihe onyonyo a bikonụ ndị Enugu be anyị nekwanụ anya ọfụma ka unu mara ma onye unu ma ka unu jee mara ma o nwe ihe na-enye ya nsogbu ka ọ gbago mkpụrụ mmiri unu ma na ụmụ ikorobịa anyị gbachazie mkpụrụ mmiri kịta ọ banye ha anya ihe ọbụla ha chere n'obi ka ha na-eji eme ozugbo bikonụ ka unu nee ya anya ọfụma ọ bụrụ na onye Enugu steeti na-enene ihe a ma onye ọ bụ biko ka a gwanụ ndị be ha ka a marụ ka a ya eji duru ya because a hapụpụ ya ebe a a hapụ ya ebe ebe ọ bụ na igbu igbu onwe ya adịgo ya n'obi o nwere ike o sikwa ebe a pụọ o jekwa chọkwa ịkwụ ụdọ ọzọ enid ihe e kwesịrị ime bụ ịnọdụ ya ana gwaba ya okwu na ọ bụghịkwa na ịkwụ ụdọ ka o biri gwaba ya okwu gwaba ya okwu o nwere ka a ga-esi gwagide ya okwu ịkwụ ụdọ apụọ ya na mana ọ bụghị ịbarụ ya mba sị na ọ ga-esi obodo a pụ ọ ga-esi ogidi pụ ọ ga-esi ebe a pụ na ọ iji nwayọọ kpọkụbaka maka ndị be anyị anaghị eche echiche ọfụma ha ekwubego kịta na ọ ga-esi be ha pụ ọ iji nwayọọ wee gwa ya ihe merụ na ọ ma nkwụ ụdọ na ọ bụghị ọ kwụọ ụdọ afụfụ ya ebie ya chetakwanụ ndị fụrụ ya n'anya ya cheta ikwu na ibe ya cheta nne ya ya cheta nne ya ọ bụghị ịbabara ya mba sị ya why ọ ga-eji kwụ ụdọ na ọ ga-esi n'obodo a pụọ biko ndị be anyị ozugonu after all anyị niile bụ ụmụ nwanne ihe mee o- onye ọbụla onye igbo ọbụla ihe metụrụ o metụtago onye ọbụla na ọ ihe a ga-eji nwayọọ wee gwa ya ka ọ fụ reason merụ na o nwe ọ ma nkwụ ụdọ a dị ya n'obi ndewonụ ndị be anyị ka anyị nene ihe mee a chọ ịkwụ ụdọ na be m na anya anọ n'ubi na-alụ ọrụ ọ bịa kpọọ m sị na o nwee ife na-eme na be m pụta ee pụta nke ife na-eme na ọtụ m bata n'ime room na ka m fụ ife na-eme kemgbe ọ kwatara ka ebe ọ na-aga bịa Bịa ebe a. Wele ịgba mma tupu ike on stop stand up place ọsọ onye na-eme ya. Ka e ka e tili gị kwụ ụdọ. Ee? Ka e tili gị kwụ ụdọ. I just decide ya ka i je kwụọ ụdọ na be mmadụ. Ee? Ka e ka e pushu o nwere ihe pushu gị ṅụ mmanya. Ị na-ese anwụlụ. Nọ ịnọgide ịkwụ ụdọ gụba ya. Ya esi Ogidi apụ.